Bhí Cití Cearc ar bís. Ceithre ubh, a deir sí, agus í ag comhaireamh, a haon, a dó, a trí, agus a ceathair. Ní fada anois go mbeidh na sicíní ag teacht amach. Ar maidin, dhúisigh Cití go moch. D'fhéach sí fúithi sa nead. Chomhairigh sí na huibheacha arís, a haon, a dó, a trí. Ní raibh ann anois ach. Ach trí ubh! Gadaí! Gadaí! a bhéic Cití. Tá gadaí tar éis mo ubh a sciobadh! Rith sí léithe go dtáinig sí chomh fada le Nóra Damhán Alla. Ó, a Nóra, arsa Cití, an bhfaca tú an gadaí a sciob m'ubh? Cén sórt gadaí a bhí ann? arsa Nóra, ag síneadh amach a cosa móra fada agus cuma an-neirbhíseach uirthi. Bhuel, arsa Cití, seans gur gadaí gránna a bhí ann, agus, agus, agus ocht gcos mhóra fhada faoi. Ó, bhó, bhó go deo, arsa Nóra. Caithfidh muid breith air sula dtóigfidh sé mo dhamháinín alla chomh maith. Ar aghaidh le Cití. Ina diaidh tháinig Nóra Damhán Alla. Rith siad leob go dtáinig siad chomh fada le Lúsaí Caora. A Lúsaí, arsa Cití, bhfaca tú an gadaí a sciob m'ubh? Cén sórt gadaí a bhí ann? arsa Lúsaí Caora agus chraith sí a cóta catach tiubh. Bhuel, arsa Cití, seans gur gadaí gránna é, le hocht gcos mhóra fhada faoi agus cóta catach tiubh. Ó bhó bhó go deo, arsa Lúsaí. Caithfidh muid breith air sula dtóigfidh sé mo uainín chomh maith. Ar aghaidh leo go dtí go dtáinig siad chomh fada le Siobháinín Cat. A Shiobháinín, arsa Cití, an bhfaca tú an gadaí a sciob m'ubh? arsa Cití. Cén sórt gadaí? arsa Siobháinín agus d'ardaigh sí a riuball ildaite agus í ag crith leis an imní. Bhuel, arsa Cití, seans gur gadaí gránna é le, le, le ocht gcos mhóra fhada faoi. Cóta catach tiubh agus riuball ildaite. Ó, bhó, go deo, arsa Siobháinín, caithfimid breith air sula dtógann sé mo chaitín chomh maith. Ar aghaidh leo go dtí go dtáinig siad chomh fada le hÁine asal. Áine, arsa Kitty, an bhfaca tú an gadaí a sciob m'ubh? Cén sórt gadaí? arsa Áine agus í ag grágaíl go faiteach. Hí-hí-há! Hí-hí-há! Bhuel, arsa Cití, seans gur gadaí gránna é le hocht gcos mhóra fhada faoi, cóta catach tiubh, riuball ildaite, cluasa fada agus, agus, agus Glór mór millteach! arsa Cití. Ó bhó go deo! arsa Áine. Caithfidh muid breith air sula dtógann sé mo shearraichín chomh maith. Ar aghaidh leo ar fad, ag rith is ag rás, siar is aniar, anonn is anall, go dtí go raibh siad ar ais ag doras an sciobóil. Stop na hainmhithe. D'éist siad. Cén áit a d'fhéadfadh an gadaí a bheith? Má tá sé sa scioból, arsa Kitty, tógfaidh sé an trí ubh eile orm chomh maith. Isteach sa stábla le Kitty. Ina diaidh tháinig Nóra damhán alla, Lúsaí, caora, Siobháinín, cat, agus Áine, asal. Ach cá raibh an gadaí gránna? Is ansin a chuala siad an gadaí gránna. Gadaí gránna na n-ocht gcos mhór fhada. An gadaí leis an gcóta tiubh catach. Leis an rioball ildaite. Na cluasa fada agus an glór mór millteach. Mama! ar sé. Á! arsa Kitty. Á! arsa na hainmhithe eile. Ní raibh gadaí ar bith ann, arsa Áine, asal. Ní raibh, nach an sicín beag cliste seo a tháinig amach as an ubh aréir. D'imigh sé ar shiúlóid leis an domhan a fheiceáil, ach anois tá sé tagtha ar ais chuig a mhamaí. Agus ní ligfidh mé uaim é arís go brách, arsa Cití. Ná an triúr eile ach an oiread. Ó, bhó go deo, a Chití, a dúirt na hainmhithe eile. Ó bhó! Bhó! go deo! Agus sin é deireadh an scéil faoi Chití an chearc.